Zinandipweteka mtima kumpando kuti zoona mayi wamkulu ngati ameneyu munthu okuti tinakhala naye neba nthawi yayitali kumunyengerera mzukulu wanga kumagona naye kumpando Kwa oyimbidwa mlandu? Do you have any questions for, for this witness? Mwina mafunso mboni. Ah, ndilibe choyankha china chilichonse.

You can take oath, sir.
I swear by Almighty God ndikulumbira pamaso pa mulungu wamphamvu zonse that the evidence I shall give kuti umboni umene ndipereke m'bwalo muno shall be the truth, ukhala woona nothing osati wina but the whole truth. koma woona wokhawokha
Would you please uh, introduce yourself to this honorable court? dziuleni maina anu kubwalo lino lero Your Worship, I'm Detective Inspector Christopher Pangeti, kumpando ine ndine wapolisi wofufuzafufuza dzina langa Be- christopher pangeti based at Ndirande Police Station. Your Worship. ntchito yanga ndimagwira ku ndirande police station Your Worship, I know the defendant in the dock. kumpando woyimbidwa mlanduyo ine ndikumudziwa
Worship, I remember very well it was on. Who, who is the defendant? Kodi ndani dzina lake woyimbidwa mlanduyu? Worship,
she is Mary Mapira. Dzina lake ameneyu ndi Mary Mapira.
Yes.
Worship, I remember it was on 15th uh, eh, December. Kumpando ndikumbukira bwino lomwe kuti panali pa 15 December chaka chatha 2022
What happened? chinachitika ndi chani pa tsikulo When we received a complaint, pamene ifeyo tinalandira dandaulo
that the defendant in the dock, Mary Mapira, kuti woyimbidwa mlandu ali m'bwalomu a Mary Mapira
was having sex with a boy under the age of 18. amagonana ndi mnyamata wachichepere zaka zake zochepera pa 18
Who is this boy? dzina lake ndani mnyamatayo Your worship, the name of the boy is JB. dzina la mnyamatayo ndi jb Upon receipt of that complaint, what action did you take as a detective now? ndipo inu ngati wa- wapolisi wofufuzafufuza mutalandira dandaulo limeneli munachitapo chani Your worship,
upon receipt of this complaint, kumpando ife titalandira dandaulo limeneli since they were already arrested by members of the public, popeza mayiwo anali atagwidwa kale ndi anthu akumene amakhalako I issued medical report ine ndidatulutsa chikalata yakuchipatala to JB kwa JB amene ali nyamata wachichepereyo. for the doctors to examine him. ndi cholinga choti kuchipatala akamuyeze. and also I issued a medical report. ndiponso ndinatulutsa chikalata cha kuchipatala. to the defendant in the dock. kwa oyimbidwa mlandu ali m'bwalo muno lero. so that the hospital should prove that indeed they had sexual intercourse. ndi cholinga choti akuchipatala atsimikiziredi kuti anthuwa anagonanadi.
Your Worship, I have a medical report ndinacho chikalata cha kuchipatala pano that I issued to JB chomwe chinaimbidwa kuchoka kwa jb and the, on the medical report it was indicated it was indi, indicated by the doctor that that JB was found with sperm, sperms on his pants. ndipo zotsatira za pachikalatapo zinasonyezadi kuchokera kuchipatala kuti ah, jb anapezeka kuti ali ndi umuna ku, ku, ma- ku ma- malo ake ah, obisika
Your Worship, I tender this part, this medical report as part of evidence. ndikufuna ndichite chikalatachi kumpando ngati mbali ya umboni pa mlanduwu

in order to prove our case, ndi cholinga kuti tiutsimikizire mlandu wathu the doctors indicated that they found sperms on the private parts of the defendant in the dock. pamenepo madokotala anaulula kunena kuti ah, atamuyeza mzimayiyu kapena oyimbidwa mlanduyu anampeza kuti ali ndi ukazi ku maliseche kwache
permission to tender this as part of my evidence, Your Ndi pempho langa kuti chikalatachi ndichipereke ku bwalo lino ngati mbali ya umboni.
Also give it to the accused, he should check it. Imirani mayi. Mwachiona chikalatachi? Eh, ndachiwonanso.

Ine, bwana, ndifotokoza motere pa nkhani yogonana ndi mwana yomwe mwandi, yomwe mwandifunsa. Ndi zoona ine ndimacheza ndi JB yemwe ndi mwana wa aneba anga, koma sizoti ndinachita kumukakamiza kuti ndizigonana naye, koma tinali pa ubwenzi wa chikondi. Pomwe panavuta ndi pame- ndi pamene amuna anga anamupeza JB akutuluka m'nyumba mwathu. chipanda kumupeza sibwezi jb ataulula ayi chifukwa eni akefe timamvana bwinobwino takhala nthawi yayitali tikucheza ndiye bwanji ngati unali mulandu JB asakaulule ku polisi kapena kwa afumu ndipo ndine odabwa kuti apolisi akundigwira pamene olo amuna anga andikhululukira she signed ndipo anasaina apo atalemba zimenezo I signed as a recording officer whilst uh, detective sub inspector Uladi signed as police witness ndipo auladi anasaina ngati mboni ya polisi permission to tender this as part of my evidence ndikufuna ndichiperekenso kubwalo kuno ngati mbali ya umboni chikata mwachiona chikatachi eya ndachiona ndi choncho ndithu munasaina apa ndinu eya ndinasaina ndineyo This court accepts the caution statement and records it in evidence as EX5. Much obliged, Your Worship.
Your Worship, I have evidence of arrest ndilinso ndi chikata cha umboni womangidwa kwa mayiwa that I obtained from the defendant in the dock. chomwe ndinachitenga kuchokera kwa oyimbidwa mlandu ali m'bwalo muno lero Permission to read the reply. ndifuna ndiwerenge It is yours.
Proceed.
mlandu wogona ndi mwana wamuna wa zaka zochepera 18 ndaumva ndipo ndilikukana she signed anasainapo atalemba i signed as the recording ine officer ndinasaina ngati mlembi whilst detective sub inspector uladi signed as police witness ndipo uladi anasaina ngati mboni ya polisi permission to tender this as part of my evidence ndikufuna ndichiperekenso kubwalo lino ngati mbali ya umboni chikatachi

Following closure of the prosecution's case, Malinga ndi mmene afotokozera m'bwalo muno oyimira boma kuti amaliza mboni zawo zonse this court has to make a decision on whether the accused person has a case to answer or not. ndi nthawi ya bwalo lino tsopano kuti likakhale pansi ndi kuganizira kuti ngati woimbidwa mlandu ali ndi mlandu kapena alibe We will adjourn for a few minutes pachifukwa chimenechi bwalo liyimitsidwa kaye pa mphindi zochepa chabe to make this decision whether to call the accused person to make a defense or not. kuti bwalo libwezere maganizo awo kuti mwina woimbidwa mlandu akhalapo ndi chonena kapena kudzitetezera kapena ayi

Following the closure of the prosecution's case, malinga ndi kuti oyimira boma amaliza mboni zawo pa mlanduwu the court is expected to make a ruling on whether the accused has a case to answer or not. ndi nthawi ino kuti khoti liganizire kuti ngati woyimbidwa mlandu lampeza ndi mlandu kapena alibe In Dzaipa versus Republic, the court stated that pa mlandu wa pakati wachitsanzo pakati pa Dzaipa ndi boma linanena kuti If the court finds an accused with a case to answer, a reasonable court could convict the accused if she doesn't offer any defense. pamene pamaona kuti ah, ngati woyimbidwa mlandu sanenapo china chilichonse bwalo lili ndi mphamvu yopeza ndi mlandu Briefly put the facts of the case are that the accused had sexual intercourse with JB. pa mfundo zonse zimene zapezeka m'bwalo muno pa umboni zapezeka kuti woyimbidwa mlandu amagonanadi ndi mwana amene dzina lake ndi JB
And there are exhibits that are pointing to the same point. ndipo pali maumboni amene akukhudzana ndi nkhani ngati imeneyi Following the above, Ah, pofo- potsatira zonsezo the court finds that there is a case to answer by the accused person. bwalo lino likupeza kuti woyimbidwa mlandu ali ndi choti ayankhepo kapena ali lawapeza ndi mlandu As such, she must enter her defense. pa chifukwa chimenecho bwalo lina kuti liwafunse ngati ali ndi chofuna kulankhula pofuna kudziteteza
Considering that the accused has not given any defense, Ah, pounikira kunena kuti woimbidwa mlandu sananenepo zofuna kuziteteza this court will proceed to make its judgment on the matter. pa chifukwa chimenechi bwalo lipitiriza kuti kapereke chigamulo pa mlanduwu
The accused in this matter is Mrs. Mary Mapira, woimbidwa mlandu pamene una- mlandu unali m'bwalo muno dzina lawo ndi Mary Mapira and she's 36 years old. zaka zakubadwa zawo 36 Considering that the accused has not offered any defense. Ah, pounikira kunena kuti oyimbidwa mlandu sananenepo mawu ofuna kudziteteza pa mlandu wawo. The court will proceed to make its judgment. Bwalo lino lipitiriza kupereka chigamulo. The accused in this matter is Mrs. Mary Mapira. Oyimbidwa mlandu m'bwalo muno dzina lawo ndi Mary Mapira. And she's 36 years old. Zaka zakubadwa 36. She hails from Kalulu village. Amachokera m'mudzi wa Kalulu.
TA Nthenda. Mfumu yaikulu Nthenda. In the district of Dedza.
M'boma la ku Dedza.
She is answering, she was answering the offense of having sexual intercourse with a child contrary to section 138.2 of the Penal Code. iwo anali m'bwalo muno kuyankha mlandu wogonana ndi mwana wachichepere ah, komwe kuli kutsutsana kapena kuphwanya ndime 138 yotsatira yake 2 yake izoyika milandu ya upandu m'mabwalo The accused denied the offense and the prosecution led evidence from four witnesses. ndipo mlandu utawerengedwa kwa oyimbidwa mlanduwo anawukana mlanduwo ndipo ah, oyimira boma anabweretsa mboni zawo m'bwalo muno Section 1382 of the Penal Code states that Ah, s- ndime 138 yo- yotsatira yake 2 yake zika milandu ya upandu m'mabwalo imanena kuti any female person who has sexual intercourse with a male child shall be guilty of a felony. wina aliyense mzimayi amene agonana ndi mwana wachichepere amene adzapezeka ndi mlandu waukulu kwambiri And upon conviction shall be liable to imprisonment for life.
ndipo akapezeka olakwa ndi kumanga akakhala ku ndende moyo wake wonse
Section 23 of the Constitution provides that a child is a person under the age of 18 years. Ah, ndipo uh, malamulo pa section 23 amanena kuti mwana ndi mwana amene zaka zake zili zochepera 18 The first witness in this case was JB, Ah, mboni yoyamba yaboma pa mlanduwu anali JB who is the victim in this case. amene anali wo- wo- wo- wo- wo- wozunzika kapena wo- wopalamulidwa mlandu He gave evidence that he was 17 ndipo anapereka umboni wake kumanena kuti zaka zake zili 17 And his evidence clearly showed that he had sexual intercourse with the accused person. ndipo malinga ndi umboni wake m'bwalo muno zinaonekeratu kunena kuti nzoonadi anagona nawo oyimbidwa mlanduwo It is also clear that the victim was enticed by the accused as he had promised him to pay her, his school fees. ndipo zinaonetseranso mu umboni wake mnyamatayo kunena kuti amanyengereredwa kupa- kuti apatsidwa zinthu zambiri ndi oyimbidwa mlanduyo
In cross examination, he stated that he was in a relationship with the accused person. ndipo pamene amapereka umboni amanena kuti anali pa chibwenzi ndi woimbidwa mlanduwa And he stated that this was only because the accused was offering her assistance. izo anapitiriza nkunena kuti chifukwa chonena kuti mayiwa amamnyengera kuti azimpatsa zinthu zosiyanasiyana The victim's grandmother also testified before this court. ndipo agogo ake a mnyamatayo anabweranso kuperekera umboni m'bwalo muno She stated that she's an old woman anafotokoza kuti iwo ndi amayi achikalambire and she struggles to provide necessities for the boy. ndipo anafotokoza bwino kuti ndimavutika kuti ndipeze zofunikira kuti mwanayo azi- azizipeza
She expressed concern with the fact that her grandson is in secondary school ndiponso anafotokozanso momvetsa chisoni kunena kuti mwana wawoyo ali ku secondary school and that his relationship with the accused could affect his education. ndiponso anapitiriza nkunena kuti chibwenzi chimene mwanayo ali nacho ndi woyimbidwa mlanduyo zitha kumsokonezera maphunziro ake The other witness was the accused's husband. Ah, ndipo mboni ina m'bwalo muno anali amuna a woyimbidwa mlanduwa who also proved that the accused indeed had sexual intercourse with omwe the anatsimi- victim. omwe anatsimikiza poyera kuti nzoonadi mayiwa anagonanadi ndi mwanayo But he said that he forgave the accused. koma popitiriza umboni wawo bambowa ananena kuti afuna awakhululukire akazi wawowa He therefore begged this court to forgive the, vic- the accused person choncho anapempha bwalo lino kuti liwakhululukire mayi akunyumba kwawo and discontinue these proceedings. ndipo mlandu usapitirire The last witness was the state witness, uh, an investigator, mboni yomalizira ya boma ndi uh, wapolisi wofufuzafufuza who also pointed to the fact that the accused person indeed had sex with the victim. omwe anatsimikiza ndithu zoona kuti ndi zoonadi woyimbidwa mlanduyo anagona nadi ndi mwanayo The court now wishes to comment on the evidence of the accused person's husband. Ah, choncho bwalo lino lifuna kuti itsimikize ikhale kwambiri pa umboni umene unaperekedwa ndi amuna awo a woyimbidwa mlanduwa He told this court that he has forgiven the accused person analiuza bwalo lino kuti iwo awakhululukira amayi akunyumba kwawo and that the court should discontinue the matter. ndipo kuti bwalo lino lisapitirizenso mlanduwu This is unacceptable to the court. nzosavomerezeka pamaso pa bwalo The criminalization of sexual activity with male children is a recent development in the law. Ah, zochitikachitika za kugonanagonana ndi malamulo amene aperekedwa kumene mdziko lathu They have been introduced to protect the boy child. malamulo amenewa a- abwera kuti ateteze ana amene ali achichepere And to fully protect the boy child, we cannot resolve these matters by village mediation or as a family matter. ndipo pofuna kupitiriza kuwateteza ana achichepere nkhani sikuti angangokambirana anthu kumudziko The prosecution has proved that JB is indeed a boy of under 18 years, 18 years of age. ndipo oyimira boma atsimikizadi m'bwalo muno kuti nzoonadi jb ndi mwana wochepera zaka zake zochepera pa 18 This victim is 17.
pamene oyi- ah, o- ovulazidwayo ndi wa zaka zokwana 17 And the prosecution has also proved that the victim and the accused person indeed had sexual intercourse. ndipo oimira boma atsimikizanso pamaso pa bwalo mu umboniwu kuti ndizoonadi jb ndi woimbidwa mlandu anagonanadi The court therefore finds you, Mary Mapira, pachifukwa chimenechi bwalo lino likupezani inu Mary Mapira guilty olakwa and convicts you accordingly. ndipo likumangani malinga ndi malamulo It is so ordered. ndimene bwalo lalamulira
Uh, you, Your Worship, thank you very much for this eloquent and beautiful judgment that you have passed in this honorable court. a zikomo kwambiri ku mpando chifukwa cha chigamulo chomveka bwino ndipo chokuongola chimene mwapereka m'bwalo muno lero Your Worship, the convict herein is a first-time offender. kumpando woimbidwa mlandu m'bwalo muno lero ndikoyamba kupalamula mlandu ngati umenewu Be that as it may, Komabe, ngakhale kali koyamba kupalamula mlandu ngati umenewu, the offense that she had committed is a heinous offense or or it's a very serious offense, mlandu umene mayiwa apalamula ndi mlandu waukulu kwambiri,
as evidenced by its maximum sentence of life imprisonment. malinga ndi umboni wake kuti akapezeka olakwa pa mlandu ngati umenewu munthu ndikukakhala ku ndende moyo wake wonse. Your worship, this offence was not committed in accidental. kumpando.
Mlanduwu sikuti unangopalamulidwa mwangozi ayi. but she properly planned and enticed this boy to have sexual intercourse with this boy. koma anakhala pansi bwinobwino mayiwa ndi kuchita pulani ndi kumnyengerera mwanayu kuti agonane naye. Your worship, uh, the, the, the, the victim in this case, JB, kumpando. Mwanayu wovulalayu pa mlanduwu as rightly put by him, he, he is a Form 3 uh, student. malinga ndi umboni wake wafotokoza m'bwalo muno kuti ndi mwana amene ali ku sukulu form 3 We had access in his uh, education calendar. It shows that uh, his grades, his grades has drastically gone down. Ah, tinaona ife malinga ndi kalenda yake kunena kuti ah, zochitika zake ku sukulu sizikuoneka bwino sakuchitanso bwino Which sakukhoza means that this has impacted on her future. It will impact her, his future and, and also education calendar. Ah, zomwe zisonyeza kunena kuti iye tsogolo lake la maphunziro zimsokoneza kwambiri chifukwa cha chibwenzi chimene anali nacho ndi mayiwa because it, it has psychologically affected him. Zamf- zam- zamkhudza kwambiri m'maganizo ake mnyamatayo So it's our prayer that when passing sentence to the convict herein, the, uh, the convict should learn that doing this does not pay. choncho ndi pempho lathu ife ngati oyimira boma kuti pamene bwalo likupereka chi- chilango kwa oyimbidwa mlandu chiyenera kukhala chilango cho- cho- chokhwimira kuti cholinga kuti iye akaphunzirepo kanthu And it, sh- it, sh- it should be also a lesson to other uh, women who may indulge in this. ndiponso ikhale ngati phunziro kwa azimayi ena amene angakhalenso ndi maganizo ofuna kuchita mchitidwe ngati umene that this malpractice does not pay. They should know that. Ah, ayenera kudziwa kuti mchitidwe umene achita ngati mayiwa ngosapindula So too we pray. ife tikupempha Tougher zimene sentence on her. kuti chilango chikhale chokhwimira kwambiri kwa mayiwa Thank you. zikomo kwambiri kumpando
You're, you're now convicted, rather. inu tsopano bwalo lakumangani malinga ndi malamulo But before proceeding to sentencing you, koma bwalo lisanafike poti likupatseni chilango you have heard the prosecution state that you should be given a tougher sentence. mwamva oyimira boma akufotokoza m'bwalo muno kunena kuti inu muyenera kupatsidwa chilango chokhwima However, by law, this court is required to ask from you. Komabe ngakhale zili choncho, bwa- malinga ndi malamulo, bwalo lilinso ndi mphamvu kukufunsani inuyo mafunso ena. that you should explain as to why you should be given a lesser sentence. kuti mwina nchifukwa chiyani kuti mwina mungakapatsidweko chilango chocheperako mphamvu So you can proceed to make your submissions. ndi nthawi yoti tsopano mufotokoze kubwalo kuno chidandaulo chimene mungalinyengerere bwaloli kuti mwina litsitseko chilango. Ine ndimapempha kuti mundikhululukire ndikasamale ana anga ku- akapitirize sukulu chifukwa ndikakhala kundende ana anga sukulu ayisiya pa njira zikomo kumpando Is that all?
ndi zomwezo basi basi ndi zomwezo The court would adjourn to a later date Ah, bwaloli liyimitsa kaye mlandu kufika tsiku lina to provide its ruling on the sentence. ndi cholinga choti likapereke maganizo ake popereka chilango

Stand up, accused. Before the adjournment, the court asked the, both the state and the accused person to make their antecedents. Ah, ndipo bwalo lisanayimitsidwe tsiku limenelo linafunsa oyimira boma kuti afotokozepo za mbiri yanu
The state submitted that the accused person, the, the convict is a, is a first offender. oyimira boma anafotokoza kuti oyimbidwa mlandu uyu ndikoyamba kupalamula mlandu ngati umenewo and stated that by that fact she could be given a lighter sentence. Ah, ndipo pa chifukwa cha chimenecho akanayenera kupatsidwa chilango chocheperako mphamvu However, looking at the nature of the offense, komabe titayang'ana ndi mmene mlanduwu ulili the state submitted that she should be given a higher sentence. oyimira boma anapitiriza kunena kuti apatsidwebe chilango chokulirako mphamvu Because Section 138 of the Penal Code provides that this

while you were out there destroying the future of other people's children. koma pamene inu mumachita zimenezo mumaononganso tsogolo la ana anzanu As a member of the community, knowing that this was a poor child, you just had to offer her support. inuyo ngati munthu wokhala ku- kudera kumene kuja ngati mnamuona mwanayo kuti ngovutika kapena ngosauka mukanangotenga chithandizo nkungompatsa basi and not take advantage of this boy and defiled him for, for several okay, on several occasions. osati kumatengerapo mwayi kuti mwanayo poti ndi osauka alibe zi- zithandizo china chilichonse nkumagonana naye Therefore, the punishment for for your case will fit the, the offense and the manner in which you, you, you, you did the same. pachifukwa chimenecho bwalo lino liyang'ana ndi mmene munachitira ndi zo- zo- ngati munthu wamkulu chilango chibwera ndi mmene munachitira nkhaniyi
In the case of Republic versus Chagaga, Pa mlandu wa chitsanzo wa pakati pa boma ndi Chagaga, there was a police officer who had sexual intercourse with a girl who was under his custody while she was uh, arrested. ah, panali mwa- ah, wapolisi amene anagwirira mwana amene anali womangidwa ku ndende. The court noted that This police officer was in a good position to protect this child and not actually have sex with them. Bwalo linaona kuti uyu anali munthu wodziwa malamulo ndipo akanayenera kuteteza mwanayo osati kugonana naye. And this is the same in your case, Mrs. Mapira. Izinso chimodzimodzi inu mai Mapira pa mlandu wanuwo. You are an adult woman who was supposed to be a, a, a provider of this child just out of generosity and not take advantage of him. inu mnali ndi munthu wachi- wachizimayi wachikulire mukanangomva chisoni ndi mwanayo mmene amaonekera osati kutengerapo mwayi kuti muzigonana naye This court therefore convicts you pachifukwa chimenechi bwalo likumangani and sentences you to 17 years imprisonment ndipo with hard labor. likupatsani zaka zokwana 17 mukakhale kundende moyo wanu wonse Ndikukumbira baba ine. Kodi a- kodi ine-